wawa zifumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhudzana ndi mnyamata amene mkazi wake adamudyera chuma chake chonse iyeyo ali ku ndende mnyamata ameneyu dzina lake ndi vanasho vanasho amachokera ku namitete mnyamata ameneyu adali ndi magalimoto awiri maminibasi mnyamatayu adali taxi driver Galimoto inayo adapasa munthu oti azimuyendetsera nde wakhala apanga bizinesi imeneyi kwa nthawi yayitali. Tsiku lina ali pa taxi rank panabwera mnyamata atavala za mofreji. Mnyamatayo adamuuza Vanasho ndigulitsa foni ndavutika. Vanasho adamfunsa mnyamata uja foni watenga kuti? Mnyamata uja adanena kuti ndine msilikali ndipo foniyi ndi yanga. Zotsatira zake Vanasho adali osangalala pokumva kuti mnyamatayu ndi msilikali komanso akugulitsa foni. Iyeyo adaona kuti panalibe vuto. foni ija adayigula atagula foni ija adayamba kuyigwiritsa ntchito munali mu chaka cha 2021 pa 28 may wakhala akugwiritsa ntchito kwa nthawi yayitali nde after miyezi itatu vanasho adalandira foni yochoka ku polisi m'bale ukufunidwa ku polisi zotsatira zake vanasho adapita ku polisi kuja atafika adayamba kumfunsa mafunso Tatiuze, foniyi unaipeza bwanji? Vanasho adanena kuti foniyi ndinagula kwa msilikali. Apolisi aja adamuuza Vanasho, foni imeneyi si ya msilikali. Zotsatira zake Vanasho adali odabwa. Zitheka bwanji? Apolisi aja adamuuza Vanasho, foni imeneyi inachita kubedwa ndipo mwini wake wa foniyi anamenyedwa molapitsa ndipo anamuthyola msana. Panopa ali m'chipatala akuphupha ndi moyo. Zotsatira zake Vanasho anati, Eee, ndi mbola, ndapanga mistake. Kenako apolisi aja Adamuuza Vanasho, Udziwa chani? Apapa tikukumanga pa mlandu wopezeka ndi foni yakuba. Vanasho adanena kuti, Komano picture ya munthu amene anandigulitsa foniyi ndili nayo ili mu fonimu ndipo ilipo imodzi. Zotsatira zake apolisi aja anamuuza kuti, Tione pictureyo. Vanasho adapatsa foni ija ndipo adaona apolisi aja. Anaona mkulu uja anavala mofreji. Kenako apolisi aja adatenga dzina la pa mofreji lija. anapita ku barracks adakambofufuza kuti tikufuna mnyamata uyu, msilikali ameneyu. Kenako wamkulu wa asilikali adambofufuza adapeza kuti mnyamata uja si msilikali. Kenakono adayamba kusaka mwini wake wa mofreji uja. Anapeza kuti mwini wake wa mofreji uja ndi msilikali. Kenako adamkumaniza, tatiuze mnyamata uyu ukumudziwa? Mwini wake wa mofreji uja ananena kuti eya, ameneyu ndi cousin wanga ndipo mofreji anachita kundibera. ndakhala ndimusakasaka sindimadziwa zakuti iyeyo ndamene adatenga mofreji ameneyo zotsatira zake anati okay chabwino polisi ikufuna mnyamata ameneyu panopa ali kutiko msilikali uja adanena kuti panopa ali ku joni anati okay chabwino kenako wamkulu wa asilikali adauza apolisi aja kuti mnyamata amene mukumusakayo panopa ali ku joni nde vanasho adamusunga mchitokosi kuyambira mu chaka cha 2021 uku akudikira kuti agwire chigawenga chachikulu chija ndiye mpoti chigawenga chija chidali chili ku joni sichimapita ku malawi zotsatira zake vanasho wakhala ali mu ndende kwa nthawi yayitali ndiye nkuti kunjaku mkazi wake vanasho adapitiriza kupanga bizinesi ya vanasho ya magalimoto ija wakhala akuthamangitsa mafayilo zotsatira zake galimoto imodzi minibasi imodzi adayigulitsa chifukwa choti zinthu zidayamba kuvuta atayigulisa ankapitirizabe kuthamangitsa mafailo kugwiritsa ntchito minibus ina ija koma zotsatira zake minibus ina ijanso adayigulitsa akuti adali ncholinga choti asegule taveni atayigulisa minibus ija adasegula bala china chilichonse chinali bwino bizinesi yake imayenda weziwezi koma zotsatira zake bizinesi ijanso idaduka bala lijanso adagulitsa ndiye kudapezeka zoti mkazi wa vanasho adasala wopanda kena kake kalikonse uku vanasho ali mchitokosi ndiye amakhala ye amakhala ye ndiye mu chaka cha 2026 monga mukudziwa ku durban kwavuta zinthu chigawenga chija chathamangisidwa ndi march to march ku Durbaniko ndiye chinapanga chiganizo chobwerera ku Malawi ndiye atafika ku Malawi apolisi adayamba kuva mphekesera kuti chigawenga chija chafika chigawenga chija chafika ndiye anachisakasaka mpakana anachigwira atachigwira Vanasho watuluka koma Vanasho atatuluka kufika ku nyumba anapeza kuti mkazi wake uja magalimoto onse aja adagulitsa ndipo china chilichonse alibe chimene ali nacho ndi nyumba yokha ndi malo amene akhalawo ndiye panopa vanasho wazingwa akusowa zochita ndiye ndabwera ndi nkhani imene ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro mukamakhala ndi mkazi wanu musamayiwale mmawa mmawa silipanganika ndi bwino azikazi anuwa kuwaphunzitsa kuzimira paokha mkazi wake wa vanasho adakanika kupanga bizinesi ya maminibasi bizinesi yophweka kwambiri chifukwa chakuti mkaziyu sadapangeko bizinesi chimene amadziwa iyeyo ndikukhala pa khomo komanso vanashoyu sanampange introduce mkazi wakeyu ku bizinesi ina iliyonse nkani mkaziyu zidamuvuta kupanga bizinesi yophweka ngati imeneyi akuluakulu ngati muli ndi mkazi ndi bwino mkaziyo kumphunzitsa kupanga bizinesi kupangira pamawa chifukwa chakuti pamawa zikazakuvutani inuyo kulibeko mwina mwamwalira kapena muli kundende ana anu asazavutike mkazi wanu asazavutike ndiye mkazi woti amaziwa bizinesi savutika ana ambiri ali mtawuni akutchedwa masikini ana ambiri aja ali ndi azimayi awo koma anathawa m'makomo mwawo chifukwa chakuti makolo awowo azimayi awowo adakanika kupanga provide chakudya ndiye ngati mwana ukanika kumudyesa apanga chani zosatira zake amayamba kusaka mwayekha ndiye kusaka mwayekhako ndi kumene kumapangisa kuti mwana uja azipezeka mtawuni ndi kumangoyendayenda kumagona m'matchire anthu kumamutchula kuti maskini koma ana ambiriwa ali ndi makolo awo koma zinavuta chifukwa cha foundation zinavuta chifukwa choti makolo akewo mayi akewo ankadalira amuna ake ndiye mwina amuna akewo anamwalira mwina amuna akewo ali kundende apanga chani mkazi ndiye amangokhala chimene angapange ndi uhule ngatinso uhule wakanika apanga chani palibe chimene angapange ndiye ana amangolowerera ena amapezeka zakuti akukwatira mamuna wina ndiye mamuna wina ujanso akakwatira akaona kuti mkaziyu akungodalira kuti ine ndizimugona ndizimudyesa amawasiyanso chifukwa chakuti palibe mamuna amene angakhale ndi mkazi omangodikira kuti andigone andipase chakudya ya sopo sangakwanitse kugula mwayekha mchere sangakwanitse kugula mwayekha china chilichonse osadikira mamuna wake ndekuti mkazi ameneyo kaya ndi okongola ngati Rihanna kaya ndi ooneka bwino chotani amene amakhala opepera amakhala chisilu ndiye azimuna ambiri akaona azikazi achonchi amangowagona nkuwataya chifukwa chakuti azimuna ambiri akufuna mkazi woti amberekere mwana koma iye uja ngati wamwalira china chake chanchilikira mkazi uja azakwanitse kusamala ana ake ana ake asazakhale maskini ana ambiri pano ndi maskini vuto ndi makolo tsiku limene ankabadwa ana amenewa ana amene tikuwatchula maskiniwa kudali chisangalalo kudali chimwemwe pakati pa mayi ndi bambo kusangalala mphaso imene mulungu wapatsa koma anawo lero ali kuti ali mumsewu dziko linakang'antha reality linakang'antha chifukwa cha makolo akuluakulu si bwino kumabereka ana ndi cholinga choti azizavutika nde si bwino kuwabereka anawa ngati mwana simungakwanitse kumsamalira ndi bwino kugwiritsa ntchito kondomu osamangobereka ana ndi cholinga choti azidzavutika ndiye azimayi kupewa zimenezi yambani kuziimira panokha lekani kudalira azibambo lekani